tout le monde mali ale ni tunisi bɛ ɲɔgɔn na eh, fɛn min na CAN U 17 donc olu baara hukumu kɔnɔna la fɛn min na quart de finale mali ni tunisi bɛ kari ɲɔgɔn na a yɛrɛ b'a dɔn donc eh, mali kɔni ale sera ka ka match fila gaɲɛ eh, match de poule kɔnɔna na donc ka match kelen pɛridi Tunisie fana bɛ ten a ye match fila gagné ka match kelen kɛ nul ye donc o b'a jira k'a fɔ a match man nɔgɔn donc équipe fila ninnu n'u fanga bɛ ɲɔgɔn na an bɛ se k'a fɔ o cogo la donc Mali mais an ka point fort Tunisie olu ka défense olu y'a jira k'a fɔ k'u kolo ka gɛlɛn donc contre Sénégal a yɛrɛ b'a dɔn Sénégal fana balontan ka ɲi mais olu ma se ka bi don u la Mais an ka attaque fana fɛn min ye Ndji eh, Bomba donc match saba kɔnɔna la a sera ka bi saba don donc o b'a jira k'a fɔ attaquant mun de don eh, a mana gɛlɛya cogo cogo donc ale b'a ta sɔrɔ k'a don donc match saba trois buts déjà donc ce n'est pas donné à tout le monde an ka joueur filanan donc n'o ye Seydou Dembélé donc eh, ivoirienw y'a esaye ka jeu datugu a da la donc ka pour que a kana a yɛrɛ sɔrɔ match na cogo mais bɛɛ la bɛɛ n'a ta donc a jouera ka ɲa j'espère que est-ce qu'a ye bi yɛrɛ don match la donc a mana tiɲɛ cogo cogo eh, ale kɔni donc i mana jouer an bɛ se k'a fɔ ko minɛ cogo t'a la quoi ne mɔ donc jeu mana datugu a da la cogo cogo donc a bɛ bɔ cogo sɔrɔ a la donc individuellement il est très fort donc a ka passe fana ka ɲi donc ne bolo nin match na donc a bɛ se ka différence camanba de créer nin match na pour que Tunisienw a bɛ se k'u mago sa Tiɲɛnizɛn u bɔ ale de k'u ka seli u ka sibili ppsipli ye mɛ bɛn n'a ta dɔn kɔ sɛsɛri ka o yɛrɛ de bɛna kɛ u ma ko san mugan parce que u b'a yesa ye ka k'ale de dat dɔn ko bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ne ye mali ka mati t'a la ye kalajɛ dɔn ni mati saba ninnu na ale de biera ka kan dɔn u b'a yesa ye ka zo dat ale de ta dɔn b'ale de kɛ u ka lɔ bɛ sibili ppsipli ye donc tunisiens b'u baser ale de kan donc o fana j'espère que ni an ka entraîneur fana mana sobo la o de ka kan ka kɛ sababu ye ka tunisiens mako sa fait que u b'a fɔ ko mali ka ballon fanba bɛ bɔ ale de ka yɔrɔ la o fana de kan ka kɛ sababu ye k'u k'u mako sa donc parce que an b'a dɔn mali a mana kɛ cogo cogo joueur wɛrɛ bɛ yen o bɛ joueur wɛrɛ yɛrɛ donc an b'a dɔn talent camanba de b'an ka équipe in kɔnɔna na donc o fana bɛ kɛ sababu ye déjà u tɛ se ka lajɔ yɛrɛ déjà Milieu terrain fana la six ɲɛnama b'an bolo donc a yɛrɛ b'a mali balontan kɔni mali milieu surtout six ko la donc mɔgɔ t'an bɔ formation na mali milieu ba fɛn fɛn bɛɛ lajɛlen donc a bɛ six six ɲɛnama camanba de bɛ bɔ mali ka formation ninnu kɔnɔna la et puis kɔsa in fana la donc A ta kan faralaw kan an ɲɛ b'a la a ta a ta ɲɛnama ban kan ka f bɛ kan sɛsɛri kɛ an ni kɔrɔwa ka mati n na dɔn kɔ an tɛ ne a ye a y'a ka lesɔnon caman tigɛ o mati n na dɔn yɛrɛ minnu kɛra o mati na o yɛrɛ tɛ ɲɔgɔnna tɛna kɛ ni tuguni don sɛsɛri ka yɔrɔ ni faamuyaya sɛ tu an b'a dɔn yɛrɛ camanba de kɛra n'o tɛ z kɔnɔna la dɔn an ka tun ka ep an tɛ ne fana ye tatigi sanse donc match fila ninnu tɛmɛna tun jouéra tactique min na a ma jouer o tactique in na déjà an j'espère que a tɛna o ɲɔgɔn a tɛna segin k'o ɲɔgɔnna kɛ tuguni donc a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ équipe déjà an tun qualifiélen don a bɛ se ka fɛ a bɛ se ka kɛ a donc entraîneur y'a essayer ka fɛn dɔw essayer pour que an ka donc j'espère que a tɛna segin k'o ɲɔgɔn Ni sen na dɔn a bɛ ni ba ep ka pɔɔri ka dɔn a kan ka ki ba o dɔrɔn de kan kana fɔ a kana ye sa ye k'a fɔ ko k'a bɛ baara gɛlɛyaya yɛrɛ bolo ep ka pɔɔri ye don mun ye dɔrɔn dɔn a ko fɛn a a ko bila sen ka dɔrɔn dɔn ko ni sɔnna ma an bɛ se ka mati ka ye fasima dɔn ko ne ɲɛ bɔ la mɔ de bi de ka dɔn an bɛ se ka tz ninnu tɔw la Tunisie kɔni ka Mali tɛ yen fo n'a kɛra tirs au but ye donc tirs au but kɔnɔna donc ne bɛ siran o yɔrɔnin ɲɛ j'espère que an ka mɔgɔw an tɛna sɔn o yɔrɔ o yɔrɔ ma bi 19 heures de don donc an ka dugawu kɛ Ala ka match in sebaaya ta k'a di an ka denmisɛnninw ma donc a yɛrɛ b'a dɔn minnu b'a fɛ ka match lajɛ CAF ka chaîne YouTube donc olu b'a la olu bɛ match in bɔ et puis ORTM ni n ma fili ORTM fana bɛ match labɔ donc bi diinɛfɛ de dɔn an bɛ dɔ kɛ walasa an ka yɛrɛkolo bɛ se ka kalifa cogo min na desa burukina ale ni mara ka olu kalifara dɔn an ka vi tɛmɛnen y'a jira k'a fɔ ko nin ye ka burukina ye fako de ye maro ye fako ye mali fana ye fako ye dɔnku kɔrɔwari dɔn kɔrɔwari fana ye fako de ne dalen bɛ nin ku ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalifa ka taa denmisɛnninfin la ni supurrisi ma kɛ